sikaso ligue de football o kibaruyaw la manbi jabi n'a bɛ fɔ a ma kɛlɛtigi ale taara ka bila sikaso ligi perezidanya na o kɛra u ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ n'a bɛ fɔ a ma assemblée générale n'o bolila sibiri ka bɛn juillet kalo tile mugan ani wolonfila ma san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn a ma kɛ eh, ɲɔgɔn samasama ye ka d'a kan manbi jabi n'a bɛ fɔ a ma kɛlɛtigi ale kelen de ye ŋaniya yira kɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka sigi ligi perezidanya la o kɔfɛ a taara ka bila ligi perezidanya na san naani nata o kɔnɔna la Fédération malienne de football sɔni sɔni ale ka ɲɛmaa sigi o fana bɛ kɛ maa minnu bɛ fɛ k'u kanbɔ fédération ɲɛmaaya nɔfɛ olu ka dossier déposeli ka t'o bila fédération na o bɛ kuncɛ tɛnɛn ka bɛn juillet kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn ma san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn o siratigɛ la mali balontan a ko ɲɛnabɔbaa n'o ye comité normalisation ye olu ye appel à candidature kɛ a bɛ kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ o kalo kelen o bɛ kuncɛ ka bɛn tɛnɛn in ma siga tɛ min na maa minnu kɔni tun y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka kɛ candidat ye mamutu ture sala babi sumayila kulubali ale ntolatila kɔrɔ ye ka se alasan sulemani ma maa wɛrɛw bɛ se k'u kan bɔ a nɔfɛ minnu ye malidenw ye mali balontan a dogolen tɛ maa la a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la a bɛ san saba bɔɲɔgɔnko bɔ coupe d'afiriki tako bisaba ni filanan min n'a bɔra ka sigi sen kan Egyptikaw fɛ yen nɔ ka daminɛ juin kalo tile mugan ani kelen ka se juillet kalo tile tan ani kɔnɔntɔn ma Didier Drogba n'ale tun ye Cote d'Ivoire Elephant attaquant kɔrɔ ye ale y'a yira ko sajo manɛ mohamɛd sala ale ni iriyad marɛs la ko ale kɔni bolo iriyad marɛs ale ka ntolacicogo o y'ale ja ni coupe d'afrique in kɛnɛ kan wa k'ale de kɛra meilleur ye a yɛrɛ bolo ka da mun kan ko iriyad marɛs ka jɔyɔrɔ bonyana algérie ale ka coupe d'afrique tali la san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn in na ko wa ko ale ka tɔn kɔnɔna la k'a ma ani maa minnu tun bɛ ntola ci ɲɔgɔn fɛ k'u tun bɛ ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ wa k'ale yɛrɛ y'a yɛrɛ yira kosɛbɛ ka tɛmɛ mohamed sala ale ni sadio mane kan hali n'a sɔrɔla eh, u ka celu dontaw la riyad mahrez celu saba sadio mane ale ye celu saba sɔrɔ mohamed sala celu fila Fifa ale ye kunnafonidi kɛ ka da fɛn min ye coupe du monde des clubs san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn o sigili sen kan wa a y'a yira k'a fɔ coupe du monde des clubs a baara bɛ sigi sen kan katarikaw fɛ nɔ décembre kalo tile tan ani kelen ka taa bila a tile mugan ani kelen na san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn ntolati tɔn wolonfila olu de sen kan ka don tulon in na ka bɔ diɲɛ selege naani fan bɛɛ lajɛlen na qatar yɛrɛ ka champion n'o ye al sadd ye siga t'a la ale bɛ kɛnɛ kan ka se liverpool ma ale min ye ligue des champions ta europe kɔnɔna la concacaf kɔnɔna la monterrey ale bɛ taa olu représenter nka mun ye farafinna ta ye k'o ma dɔn gale ka da mun kan espérance de tunis ale ni wydad de casablanca olu ye masaranga sɔɔ kɛ ta la finali tako fɔlɔ la hali n'a sɔrɔla a labanna kɛlɛ kan espérance ale tun ye se sɔrɔ nka marocain olu ma jɛn n'a ye olu ye appel kɛ ndolati ndolati kafu maaw y'a yira k'a fɔ ko segin kan ka kɛ a kan n'o banna siga t'a la nin tɔn fila la mun ye se sɔrɔ o bɛ taa farafinna jɔyɔrɔ fa mun ye real madrid ye ale mun y'a ta siɲɛ saba ka tugu ɲɔgɔn na k'ale tɛna ye kɛnɛ kan sabu ligue des champions jɔnjɔn ale o binna ka bɔ ale bolo ka taa liverpool kanu la fifa ale y'a ka kilasiman kura bɔ zuye kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani tan ani kɔnɔdɔn o kilasiman kura na aigles du mali ale bɛ jɔyɔrɔ tan ani kelennan na ale mun tun bɛ jɔyɔrɔ tan fɔlɔ la farafinna kɔnɔna la a bɔra o la coupe d'afrique la mali elimineli min kɛra huitième de finale la côte d'ivoire ɲɛkɔrɔ kelen ani fu n'a sɔrɔ o de ma jouer mali kan ni mali ka ma se ka point caman sɔrɔ nka mun ye algérie ye ale kɔni ye jɔrɔ tan ani fila sɔrɔ diɲɛ kɔnɔna la wa ale taara jɔrɔ naaninan na farafinna kɔnɔna la sénégal ale bɛ jɔrɔ gale la farafinna kɔnɔna la toujours farafinna jɔrɔ tan fɔlɔ o de filɛ nin jɔyɔrɔ gale sénégal jɔyɔrɔ filanan tunisie nigéria jɔyɔrɔ sabanan algérie jɔyɔrɔ naaninan maroc jɔyɔrɔ duurunan égypte jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan jɔyɔrɔ wolonfilanan ghana jɔyɔrɔ seginnan cameroun jɔyɔrɔ kɔnɔndɔnan rd congo jɔyɔrɔ tannan côte d'ivoire diɲɛ kɔnɔna la jɔyɔrɔ tan fɔlɔ o filɛ nin jɔyɔrɔ gale belgique jɔyɔrɔ filanan brésil jɔyɔrɔ sabanan faransi jɔyɔrɔ naaninan angleterre jɔyɔrɔ duurunan uruguay jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan portugal jɔyɔrɔ wolonfilanan croatie jɔyɔrɔ seginnan colombie jɔyɔrɔ kɔnɔndɔnan espagne jɔyɔrɔ tannan argentine championnat d'afrique n'a bɛ fɔ a ma chan san ba fila ani mugan ale éliminatoire cadre kɔnɔna la mali samatasɛgɛ minnu bɛ ndola tan mali kɔnɔna la u taara se sɔrɔ u bɔɲɔgɔnw kan guinée bissau kaw fɛ nɔ naani ani fu mun n'a sigira sen kan sibiri zuye kalo tile mugan ani wolonfila san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn mali ka celu donbaw olu de filɛ nin ye musa kɔnɛ kofi ale ye celu fila don isaka samakɛ celu kelen cheikh tidiane niang celu kelen ndolati in kɔmasegin o bolodalen don uti kalo tile naani san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn o bɛ kɛ stade modibo keyita la bamakɔ Fratɛrnite o sigira sen kan kari n'o bɛnna zuye kalo tile mugan ani seegin ma san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn a kɛra stade mamadu konate la a finali kɛnɛ kan akademi etuwali mande olu ni alo olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ntolatan in da jara akademi etuwali mande na kelen ani fu celu kelen o donna yusuf kante fɛ

ka ɲɛsin ndolatilaw ma minnu bɛ balon ta farafinagun kan o siratigɛ la republiki demokratiki di kɔngo olu ye se sɔrɔ a finali la kenya kan bisegin ani fila kenya ta kɛra biwɔɔrɔ ani kelen a kɛra afrokan tako gale min n'a sigira sen kan sibiri zuye kalo tile mugan ani wolonwula san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn palais des sports salamatu mayiga kɔnɔna la Bamako kɔngo ekibu ale ma defɛti kɛ ni afrokan tako gale la maxime munanga shamba ale ye republiki demokratiki di kɔngo o cɛden ye ale kɛra meilleur joueur ye ni afrokan tako gale na min n'a sigira sen kan bamakɔ mali ministre des sports n'o ye aruna modibo ture ye ale bɛ wulikajɔ la walasa mali ni jamana wɛrɛw olu bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka farikolonajɛ k'a dɛmɛ o siratigɛ la katar ani turki an'olu ka anbasadɛri minnu bɛ mali kɔnɔna la an'u ye ɲɔgɔn ye ni jamana fila u ka anbasadɛriw bɛɛ y'a jira k'a fɔ k'u labɛnnen don u ni mali ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma farikolonajɛ ale ɲɛtaa o bɛ se ka yakubaya cogo min na halisa mali kɔnɔna la baara ninnu sigila sen kan juye kalo tile mugan ani saba tɛmɛnen san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn haruna modibo ture a ye wulikajɔ kɛ ka taa ni anbasadɛri fila u bɛɛ ka jabala la an'u ka ɲɔgɔnyew a tɛmɛcogo a ɲɛna kosɛbɛ turki mustafa sila ale ye mali ndolatila ye a taara ka minɛ da sivasspor o tɔn kɔnɔna la a kɛra araba n'o bɛnna zuye kalo tile mugan ani saba ma san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn sivasspor o ye turki premier division tɔn ye mustafa yatabare an'u ka tɛgɛnɔbila in kɔnɔna la tɔn in y'a sɛbɛntiya u yɛrɛ ka page twitter o sanfɛla la a don kelen na mustafa yatabare a y'a ka visite medikali a y'o kɛ an filɛ don min na i ko bi yatabare si bɛ san bisaba ani saba la wa a ye ndola dasi gɛngan fɛ faransi a taara tɔn min na n'o ye sivasspor ye maliyɛn wɛrɛ bɛ yen n'o ye mamadu samasa ye ale ye jɔkɔlɔsibaa ye alimaɲi jaje samaseku ale kun bɛ dortmund kan nanzaraw ka kunnafonidisɛbɛnw olu ka fɔ la euro wari miliyɔn mugan bɔɲɔgɔnko dortmund maaw kɛlen bɛ k'o de labɛn k'a ɲɛsin fɛn min ye red bull ma n'o ye jajɛ samasegu ale ka tɔn ye jajɛ kan ka taa dortmund na min ye salzburger nachrichten n'o ye kunnafoni di sɛbɛn ye otirisi kɔnɔna la ale ka fɔ la ko wa ko tɔn fila in k'u bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nin wagati la hakilila jiginna jajɛ samasegu ale taara otirisi san ba fila ani tan ani duuru kumaw la wa tɔn caman olu tun bolo bɔlen don a nɔfɛ i n'a fɔ olympique lyonnais as monaco marseille fo ka taa se paris saint-germain ma clément bubakari kanute ale min ye an ka junior san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn olu ka kapitɛni ye juma zuye kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn ale ye tɛgɛnɔbila kɛ ka taa fɛn min ye lettonie tɔn o kanu la n'o ye fk liepaja ye a bɛna kɛ fɛn min ye dɛmɛ ye ka taa nin tɔn in fanfɛla la sabula clément bubakari kanute maa min don n'a si bɛ san tan ani kɔnɔntɔn la nin wagati la a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ kɔfɛ yan fan fɛ hakilila jiginna clément bubakari kanute ale ye coupe d'afrique jɔnjɔ ta fɛn min ye juniorw fɛ n'o ye mamutu kane ka cɛdenw ye n'a kɛra nizɛri san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn ale de y'a jɔnjɔ yanga sanfɛ mali tɔgɔ la itali milan ac kɔnɔna la bennacer ale min kɛra coupe d'afrique ndolatila min ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye ale ye tɛgɛnɔbila kɛ fɛn min ye milan ac maaw fɛ a kɛra tɛnɛn tɛmɛnen siga tɛ mun na a ka a ka tɔnkɔrɔ maaw n'o ye empoli ye k'u bɛna euro wari miliyɔn tan ani wɔɔrɔ o bɛna o de sɔrɔ Nin waleya in na ko Bennacer a ka wulikajɔ min kɛra Coupe d'Afrique la ani a ye saison ɲuman min kɛ Empoli fɛ i b'a fɔ ko jɔyɔrɔ bonya kosɛbɛ a ka nin transfert ko la burukina faso Kamu Malo ale taara ka kɛ burukina degenikɛ karamɔgɔ ye n'o ye u ka équipe nationale ba yɛrɛ ye u ka kunnafoni di sɛbɛnw u ye nin lase tarata n'o bɛnna zuye kalo tile mugan ani saba ma san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn mun n'a bɔra fédération maaw ka communiqué dɔ la Kamu Malo ale bɛ bila maa min nɔ la sa o ye Paulo Duarte ye a yirala jama la mun ye juma tɛmɛ n'o bɛnna juillet kalo tile mugan ani wɔɔrɔ ma san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn wa k'a diyara n'a yɛrɛ ye hakililajiginna Kamu Malo ale tun ye USFA maaw ka degenikɛ karamɔgɔ ye a kɛra Burkina champion ye olu tɔn in fɛ siɲɛ caman